achimwene mbwenzi lanu ndi galu nchifukwa chiyani mukulola kuti iye akwiyitse atate anandinenera mawu amenewa ndi mchemwali wanga nditawamva mtima wanga unandiwawa makamaka khutu langa silinakhulupirire kuti amene ankatchulidwayo anali dorothy nthawi iyi nkuti ine ndi dorothy tili kumudzi kwathu nditamva mawuwa ndinawayang'ana chemwali ndi phuma ndinatsala pang'ono kuwamenya mbama posandiuza mwansanga zomwe dorothy adachita chemwali amandipweteketsa mtima makamaka munthu wonditsatira pobadwa sakadayenera kunditero zondimenyazo zotanthauza chiyani anandikuwa achemwali ndikufuna kumva mwachangu chimene dorothy wachita ndiye ndiyamba kummenya kamwa lomwelo ndinaopseza ngati mukuganiza kuti ndiopa ndiye hede mupulula anatero chemwali mwamwano ndinawayang'ana kumaso ndinati kunditola ngati mapira eti ndati ngati muli ndi nzeru chibwenzi chimenechi muchiyimitse masiku ano atsikana ndi mchenga asowa ndi mlongo ako basi ndiyeno ha ndaona kuti mtsikana wanuyu mukumunyambita ngakhale alakwe chotani mungoti zilibe kanthu zilibe kanthu zoona mukufuna ndimuphe pomwe sanalakwe sanalakwe ndikudziwa mufuna mudzingomulekerera ndi mkazi wanu ho chibwenzi chomwechi chomwechi cha umboni kuti tidziwe achimwene akula musandilalikire ena akakwatira ndiye kuti amayamba kaye kumera nyanga achimwene musandidule mkamwa musandiopseze musanditose ndi chala likakhala tsinyalo mukamukokere bwenzi lanu osati ineyi sine bwenzi lanu mwamva aa iwe zimveka sitidavekedwe matewera chaka chimodzi wamva kapena ufuna ndizigona ndiwe Eh, mwaonekadi Eh, mtsikana wanu wakupundulani mungonena zoduka mutu muli phee kuli bwino achimwene anga akhale nkhuku tsopano ukuti chiyani poyamba mmamvera makolo mutapeza chibwenzichi zinthu zinayamba kusintha kusintha zinthu zasokonekera ngati mnyumba momwe mwalowedwa ndi mbava ndiye anali ndiye wamphamvu komabe kwinaku ndimalimbana ndi mtima wanga ngakhale chemwaliwo adali asanandiuze chomwe dorothy analakwa maganizo a atate anali atadzadza m'mutu mwanga ndimaopa kuti ngati cholakwa chake chinali chopititsa ku gehena ndiye kuti atate akanandithetsera chibwenzi changa Nanga msungwana wina wofika kukhosi kwanga ngati Dorothy nkanampeza kuti? Ndinayang'ana kumbali, ndimanamizira ngati zomwe zinanenedwazi sindinazimve. Kwanu nkumoto achimwene. Ndinadabwa chomwechi chifukwa ndimaona kuti Mulungu wachifundo ndi chikondi chonse sanganditaye ku Gehena pa nkhani yoti ine sindikuidziwa. koma nditakumana ndi atate ndi nkhope yodzadzidwa ndi mkwiyo ndidaona kuti dorothy adaotchadi tchalichi zonsezi ndi chifukwa cha mpira nditangoyamba kumene chibwenzi ndi dorothy matimu a mpira amandikakamira iliyonse imafuna ndikongoletsere yunifomu yake kunjako kunali matimu oti amasambulidwa nthawi iliyonse akalowa m'bwalo losewerera mpira matimu oliza anzawo asambuli anali mkagulu kawokawo kapadera china nchina pamaliro simaimbidwa nthungululu ndikuti ndinasankha timu yomwe idali pansi penipeni pa mpikisano wa matimu matimu omwe anali pa nsonga amandipatsa mantha adali ndi amaliwongo awo ngongole za mpwechepweche makamaka sindidafune kupitira za eni pa nsonga apo akamagwapo ndikhale nawo limodzi abale anga ndi awo apansi oti zigoli zidali zitawasambula ngati amadya masambo opanda nsinjiro tsiku ndi tsiku ndinasewera timu yanga yoyamba kuzomba Timu yangayi itapambana ndi chigoli chomwe ndinalowetsa mgolo ndidazindikira kuti ndinali pamoto. Timu yangayi sinkaonana bwino ndi timu yomwe tinayichinyayi. Yovulalayi ndi yomwe imayeretsa ku mtima kwa Dorothy. Kudali kulakwa kwanga. Mbuyomu ndidali ndisanamuunike kuti ndidziwe timu yake. mpira woyamba utatha anthu ambiri anandizungulira nkundithokoza chifukwa ndidasewera mwangozi mwangozi chifukwa adani amagwa okha popanda ine kuwagunda anthu amati njomba zanga zinali zoputsitsa ndili ku primary ku lilongwe akuluakulu ena amalekera ati kusewera akaona kuti ndili momo amaopa kuti ndiwagoneka pansi ngati kamchowa kapena mtsikana mmene ndatchula mtsikana zandikumbutsa kale langa ndili ku lilongwe nthawi imene ine ndi anzanga timabisala m'mitengo kuti tione namanyada weniweni pakati pa atsikana aku 25 ndi mgona uwu unali mpikisano anthu amapeza bwalo nkuzungulira akatero namanyada wa 25 kapena mgona amalowa m'bwalo uku ochemerera ake akumuimbira nyimbo ndi m'manja ali mmenemo amayamba ndi kuvula diresi kenako pitikoti amangosiya panti ndi chikoka mabere basi uku akudzipukusa nkunyada ngati pa mpikisano wa ziphadzuwa cholinga chinali chofuna kuonetsa zonse khungu ndi zovala pamenepa ndiye kuti ogamula akuona zonse amene ankakongola kwambiri kuposa mnzake amapambana ndiye kumakhala kukuwa mudziwa atsikana ndikuti powabisalira atsikanawa timawadyetsa njomba chifukwa akatizindikira amatithamangitsa ngati momwe dorothy anandichitira kuzomba kuja pa tsiku loyamba kusewerera timu yanga ija mpira utatha dorothy anandikoka yunifomu nkunding'ambira mbali imodzi kuyambira lero mwa adani anga onse uli pa nsonga penipeni anatero dorothy pagulu pa anthu uku akukankha mkono wanga